Диныр динщи, мэкӏуэдыжыр жызыӏахэр дэнэ кӏуэжа? Зэныбжьэгъухэр зыр зым зыпыщӏащ, цӏыхур къызэрацӏыхури и ныбжьэгъумкӏэщ. И хьэлым, и дуней тетыкӏэм, и еплъыкӏэм нахуэу къыщегъэлъагъуэр абы и гъэныбжьэгъур. Алыхьым и нэфӏыр зыщыхуэу хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысын бегъымбарым жиӏащ, Ныбжьэгъуфӏымрэ ныбжьэгъу ӏеймрэ дыху зыщэмрэ гъущӏым елэжь лэжьакӏуэмрэ хуэдэщ. Алыхьым ныбжьэгъу пэж къуитамэ, зыӏэщӏомыгъэкӏ ар, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, абы гъуджэм ещхьу уи ныкъусаныгъэхэмрэ уи фӏагъэхэмрэ уегъэлъагъу. Аращ тегъэщӏапӏэ быдэр икӏи хъугъуэфӏыгъуэ пэж дыдэр. Зы щӏэныгъэлӏ гуэрым къеупщӏат, Сыт хуэдэ хъугъуэфӏыгъуэра нэхъыфӏу ябжри? жиӏащ, Алыхь шынагъуэм иужькӏэ къуэш фӏэрафӏэращ. Ныбжьэгъугъэми ӏэдэб иӏэщ. Абы ящыщщ фи зэхуаку дэлъ лъагъуныгъэр бгъэкъабзэу абы ухуэзышэ ӏуэхухэм уелэжьыну. Жиӏащ Алыхьыр арэзы зыхуэхъун Умар бну Аль-Хъаттаб, ӏуэхуищым егъэкъабзэ уи къуэшым ухуиӏэ лъагъуныгъэр. Ущыхуэзэм деж сэлам зэрепхымкӏэ, фыздэщыс щӏыпӏэр хуит зэрыхуэпщӏымкӏэ. Нэхъ игу ирихь цӏэхэмкӏэ узэреджэмкӏэ, зэщыхьэныгъэм ухуэзышэ ӏуэхуу хъуам пэӏэщӏэ зыхуэпщӏыну, псалъэм папщӏэ щэхуу укӏэлъымыплъыну, и щӏыбагъкӏэ ухуэмыпсэлъэну, пцӏы томылъхьэну, ауан умыщӏыну, ӏейкӏэ ухутемыпсэлъыхьыну, и щыуагъэхэр къыхуэбгъэгъуну, и ныкъусаныгъэхэм гулъытэ хуомыщӏыну, и щэхухэр пхъумэну, ифӏ къыхуэплъыхъуэну, щхьэусыгъуэфӏ къыхуэбгъуэтыну, и ныкъусаныгъэхэр хущӏэпхъумэну, и ныбжьэгъум и фӏэмыфӏ ӏуэхукӏэ упэщӏэмытыну. Атӏэ нэфӏэгуфӏэу, уи псалъэхэр щабэу, гуапэу икӏи пэгэншэу зыхуэбгъэзэну, уэ уи щхьэм щхьэкӏэ уфӏэфӏыр уи къуэшым еппэсыну. Уэллахьи, сыту дахэу жиӏа мы псалъэхэр жызыӏам! Езы цӏыхумкӏэ ущӏэмыупщӏэ, атӏэ абы и гъусэмкӏэ щӏэупщӏэ, дэтхэнэ зы цӏыхури и гъусэм доплъей. Цӏыхум ущыхэтым деж я нэхъыфӏым иригъусэ, мыхъумыщӏэм уримыгъусэ езыр мыхъумыщӏэ умыхъун щхьэкӏэ.